Blianta Fuadaithe, Stolen Years, gearrscéal le Gearóid Ó Coillte. Bhí Benny Mag Uidhir sé bliana déag d'aois. Stócach cliste a bhí ann agus sé bréan den scolaíocht. Ní saol acadúil a bhí uaidh. B'fhearr go mór leis a bheith páirteach sa saol mór beomhar. Níor ghearán a athair nuair a chuir sé a rún in iúil. Bhí sé thar a bheith sásta nuair a d'iarr a athair air post a ghlacadh sa siopa teilifíse a bhí aige. Bhí an siopa sin ag a athair le scór blianta. teilifíseáin nua agus deisiúcháin. Ní amháin sin, ach bhí teach tábhairne aige freisin, siopa a bhí rathúil. Bheadh gach seans ag Benny. Agus thairis sin, Bhí a athair ag dul in aois agus bhí áthas ar Benny a bheith ag cuidiú leis agus ag glacadh cúram na siopaí air féin amach anseo. Chuir Benny a chroí san obair. Chaith sé cuid mhór den am ag díol agus ag deisiú sa stór teilifíse. Ar ndóigh bhí a lán eile ar díol earraí leictreacha agus leictreonacha, earraí go raibh suim mhór aige iontu. Bhí sé gnóthach. Chomh maith leis sin, ba mhinic dó freastal ar an teach tábhairne. Bhain sé sásamh as an obair ach ní raibh ar intinn aige a shaol a chaitheamh ann. Deireadh a athair ó am go ham, Nuair a bheas tusa i mbun na siopaí, nó beidh an dualgas seo ort sa todhchaí. Bhí an saol mór amuigh ansin agus bhí dúil aige é a bhlaiseadh. Ba mhaith leis taisteal. Bhí cara croí ag Benny. Bhí Pádraigín agus Benny mór le chéile ón mbunscoil ar aghaidh. D'fhoghlaim siad agus d'imir siad le chéile. Ba mhinic na cailíní ag magadh faoi Phádraigín, ach ba chuma, compánaigh a bhí iontu. Thuig siad a chéile. Bhí bá agus meas eatarthu. Ba anamchairde iad ach ní raibh rómánsaíocht i gceist. Fíorcharadas. Ba mhinic a labhair Benny léi faoin saol a bhí roimhe, faoi na brionglóidí agus na pleananna. Thuig sí conas éisteacht gan cur isteach, gan spreagadh, gan chomhairle. Pé cinneadh a dhéanann tú, beidh mé leat. Anois is arís cheistigh sí é. An bhfuil tú sásta le do shaol, ag obair sa siopa? Aon rud ar bith eile ar intinn agat? Chuireadh sin ag smaoineamh é. Minic a cheap sé go mb'fhéidir go raibh Pádraigín á spreagadh. Níor labhair sí riamh faoina brionglóidí féin. Bhí an chuma air go raibh sí socair suaimhneach lena saol mar a bhí. An raibh sí ag fanacht le focal uaidh? Tráthnóna dóibh ina suí ar an droichead ag bun an bhaile, b'eol dó go raibh sí ag smaoineamh. Bhí rud éigin ar a hintinn aici. Ar smaoinigh tú riamh an baile a fhágáil agus tabhairt faoi do shaol a leathnú sa chathair? Tháinig a ndúirt sí aniar aduaidh air. Ní raibh coinne aige leis. Anois is arís a d'fhreagair sé go ciúin, Cad a dhéanfainn?

Ní dúirt sí a thuilleadh. Ach chuir sí Benny ag smaoineamh. Ní raibh sé ina aonar. Bhí a chara dílis go deo ina thaca aige. Bhí dualgaisí air sa bhaile. An siopa. An pheil. Sea, an pheil. Ghráigh sé an pheil óna óige aníos. Nuair a bhí sé ar an bpáirc, ba bheag leis cúraimí eile. Agus bhí sé tofa le déanaí d'fhoireann shinsearacha an pharóiste. Ba mhór an onóir í. Ba mhór an t-ualach é. Bhí muintir an bhaile ag brath air. Cé gur chuir Pádraigín suim sa pheil, Bhí caitheamh aimsire dá cuid féin aici, drámaíocht. Bhí sí gnóthach le mí anuas ag cleachtadh don cheoldráma Joseph and the Amazing Dreamcoat. Ba dhuine den chórbhuíon í. Ba bhreá le Benny go raibh Pádraigín páirteach sa ghrúpa sin, cé nach raibh suim rómhór aige féin sa stáitse. Ba mhinic a ghríosaigh sí Benny a bheith páirteach. Bhí a fhios aici go raibh guth breá aige. Ar aghaidh leat Benny, bheifeá an-mhaith sa chórbhuíon. Sé mo thuairim go bhfaighfeá páirt thábhachtach. Tá fir á lorg sa ghrúpa. Ní dhéanfadh Benny ach gáire. Ní bheadh seans ar bith agam sa chineál sin ruda. Mar sin féin, smaoinigh sé air. Bhí guth réasúnta maith aige agus níor mhaith leis Pádraigín a dhiúltú. OK, OK, ar seisean i ndeireadh dála, Rachaidh mé leat, ach ní gheallfaidh mé rud ar bith. Bhí gliondar ar Phádraigín. Bainfidh tú taitneamh as. Ní bheidh díomá ort táim cinnte. An oíche dár gcionn ar aghaidh leis an mbeirt chuig an chleachtadh sa halla paróiste. D'fhan Benny ar bhinse gan páirt a ghlacadh. Ach is fíor a rá go raibh sé faoi dhraíocht. Bhí sceitimíní de shórt air. Ghlac sé páirt sa chórbhuíon ar ball. Bhí fuadar san áit. Bhí gach duine dírithe agus lándáiríre ar a raibh ar siúl. Bhí atmaisféar leictreach ann. Thóg Noel Ó Lamhna, an léiritheoir, ar leataobh é tar éis an chleachtaidh oíche. Mar is eol duit, Benny, bhí Tom O'Flynn ina scéalaí sa dráma. Ach bhí timpiste aige inniu agus briseadh a ghéag. Ní bheidh sé againn don seó. Tá muid i bponc. Tá tú féin nua don ghrúpa, Agus níl sé cóir ná cothrom brú a chur ort. Is páirt an-thábhachtach é an scéalaí. Tá fhios agam go bhfuil an guth agat. Feicim freisin go bhfuil tú cumasach agus féin-mhuiníneach ar an stáitse. Níl éinne eile againn le teacht i gcabhair orainn. Bhuel. Baineadh stangadh as Benny. Níl ionamsa ach duine den chórbhuíon. Níl taithí agam. An bhféadfainn? Bhí Pádraigín sa chúinne agus cár áthais uirthi. Bhí sí ar cipíní. Déanfaidh mé é. Bhí ríméad an domhain ar Phádraigín. Bhí a fhios agam. Beidh tú thar barr! Mo cheol thú Benny. D'fháisc sí agus phóg sí é den chéad uair. Gháir Benny. An as mo mheabhair atá mé? Féach an obair atá romham anois, na focail a fhoghlaim, ciall a bhaint astu. Tá sé dochreidte. Tháinig an oíche mhór. Bhí an halla lán go béal. Ansin ins na suíocháin tosaigh bhí a chairde ón gclub peile. D'fhéach Benny tríd na cuirtíní, a chroí ag preabadh, tocht ina scornach. Ní raibh aon dul as anois. Muinín. Bíodh muinín agat asat féin, a dúirt an léiritheoir leis. Theann sé a ghuaillí, d'oscail na cuirtíní, thosaigh an seó. Tháinig na focail ina sruth aige, d'ardaigh a anam. Níorbh é a bhí ann ach ceannfhine ón Éigipt ársa. Níor lá ná oíche go dtí é. Bhí na gártha molta le cloisteáil sa mbaile mór féin. Bhí air trí uaire an stáitse a ghlacadh. Bhí Pádraigín ag fanacht leis ar an gcliathán clé. Rinne tú gaisce. Ba mhór an t-éacht é. Bhí tú go hiontach. Shocraigh Benny a intinn. Rachadh sé go dtí na Stáit Aontaithe. Bhí an cárta glas faighte aige le bliain anuas. Bhí cara aige i New York, cara ón scoil. Bhí Fergal Mac a Rí ag déanamh go maith as. Ceoltóir ab ea é a thaistil na tábhairní Gaelacha, na féiltí agus na feiseanna. Bhí cáil air ins na láthair sin dá bhailéid agus amhráin Gaelacha. Chuideodh Fergal leis. Ní raibh ach an deacracht amháin, Pádraigín. A Phádraigín, fuair mé an cárta glas agus is féidir liom dul go Méiriceá. Bhí sé ar m'intinn le fada agus anois tá sé socraithe agam. Tá tú ag imeacht uaim, arsa Pádraigín. Beidh mé croíbhriste i d'éagmais. Is fearr i bhfad an saol a bheidh agam. Ach ní féidir liom dul gan tusa. Geall dom go dtiocfaidh tú liom.

Ní féidir linn scaradh anois. Shuigh Pádraigín gan focal aisti ar feadh cúpla nóiméad. Tá leisc orm. Táim buartha. Ní páistí anois muid. Rug Benny lámh uirthi. Tar liom, a stór. Impím ort. Beidh saol breá againn ann. Cosnóidh muid a chéile. D'fháisc sé Pádraigín chuige, Gráim tú a mhilis. Tar liom agus tabharfaidh mé togha na haire duit. Cumhdóidh tú mé soineann is doineann. Phóg siad a chéile. Is fada mé ag feitheamh ar na focail sin. Gráim tú, Benny. Thug mé grá duit ariamh. Ní fhéadfainn leanúint gan tú lem' thaobh. Sea, rachaidh mé leat. Más cam díreach an ród, tabharfaimid aghaidh air le chéile. Fústar agus fuadar, bainis ag a chlainne, slán le cairde, agus i gceann míosa bhí an lánúin ar eachtra a saoil go tír iasachta. Ní raibh aithne acu ar dhuine ná deoraí seachas a gcara Fergal Mac a' Rí. Bhí sé ag fanacht leo, gach socrú déanta, árasán beag curtha in áirithe dóibh. Bhí post faighte ag Fergal do Benny i dteach tábhairne Gaelach. Thosaigh Benny ag obair, obair a bhí taithí aige air, obair a thug sásamh dó. Thaitin na custaiméirí leis, bhí siad cainteach 'gus cairdiúil. Bhí fear amháin ann a bhuail isteach gach tráthnóna i ndiaidh a chuid oibre. D'ól sé dhá phointe Guinness roimh dul abhaile dó. B'as an gCaisleán Riabhach dó, maraon le Benny féin, agus bhí sean-aithne aige ar a athair, Nollaig Mac Uidhir. Cé go raibh an fear sin ins na Stáit le dhá scór bliain, bhí cumha don mbaile fós á chrá. Bhí Pádraigín gnóthach freisin. Tugadh ionad di i gColáiste Banaltrachta. B'é mian a croí é riamh cúram agus aire a thabhairt dóibh siúd faoi bhrú agus strus. Cailín báúil a bhí inti. Duine a éist le daoine. Cúramaí. Bhí a fhios aici go mbeadh uirthi a dícheall a chur san staidéar. Mholadh Benny go hard í. Is eol dom, a ghrá, gur mór leat an obair sin. Tabharfaidh mé gach tacaíocht is féidir liom duit. Tháinig Fergal deireadh seachtaine ag déanamh ceoil sa bheár. D'fhan sé le Pádraigín agus Benny san árasán. Bhí moladh aige do Benny. Bí páirteach liom sa cheol, Benny. Tá a fhios ag cách go bhfuil guth den scoth agat agus flúirse amhrán. Ba chabhair mhór dom é agus tá neart airgid ann don bheirt againn. Bhí suim ag Benny sa mhéid a bhí le rá ag Fergal. Smaoinigh sé ar an bpléisiúr a fuair sé ón cheoldráma sa bhaile. Thug sé ardú meanman dó agus sceitimíní. Thug an ceol buzz dó. Suimiúil, a dúirt sé, ach feicim go mbíonn tú féin as baile go minic leis an obair. Ní bheadh sin cothrom do Phádraigín mé as baile go rialta. A mhalairt, arsa Pádraigín, bheadh níos mó agam don staidéar agus do na ranganna. Nuair a bhímis le chéile ní chuirfeadh rud ar bith isteach orainn. Oíche cois teallaigh. Siúlóid sa pháirc. Dinnéar i mbialann dian san óstán. Go raibh maith agat a ghrá. Rachaimid ar aghaidh leis an bplean a Fheargal. Scoir Benny leis an obair san tábhairne agus ar aghaidh leis an mbeirt i mbun na tionscadal úr. Fuair Benny sásamh mór as an gceol. Fuair sé taitneamh fosta as cupla gloine Guinness ag deireadh na hoíche. D'éirigh Benny cleachtaithe leis an athrú saoil. Oíche ar oíche ag seinm ceoil nó bia agus lóistín éagsúil, an taisteal, Níor thaitin sé leis. Bhí sé uaigneach. Bhí an dlúthchaidreamh in easnamh. Fuair sé faoiseamh ins na tábhairní agus sa vodca. Chuidigh an vodca leis an folúntas a líonadh. Tá tú ag ól thar an gnách, Benny, arsa Fergal leis. Bí cúramach. Bhí an bheirt acu ag ól gloine Guinness i gcúinne ar chúl an stáitse tar éis a bheith ag gabháil cheoil. Chroith Benny a ghuaillí, miongháire ar a bhéal. Cén dochar é corrdheoch anois is arís. Tá taithí agat ar an dochar a tharlaíonn Chonaic tú sa tábhairne sa bhaile. Deoch amháin chun cuidiú leat leis an gceol, an dara cheann sara bhfad, caithfidh tú bheith san airdeall nó loitfidh an saol seo tú. Ní dúirt Fergal a thuilleadh cé go raibh imní air. Mhothaigh Pádraigín athrú i mbéasa Benny. Ní raibh an fuinneamh céanna ann. Bhí an guth piachánach. Bhí sé ag ól. Benny, ba mhaith liom labhairt leat. Cinnte, arsa Benny. An bhfuil aon rud cearr? Mhoilligh sí nóiméad. Tusa agus an t-ól atá i gceist agam. Thug mé faoi deara an méid a shlogann tú siar, go mór mór sa bhaile. Ní faic é, arsa Benny ag gáire. Níl ann ach go bhfuilim ag glacadh mo scíthe tar éis an cheoil. Ní hé sin é. Tá tú ag dul thar fóir. Ní scíth atá i gceist. Tá sé ag cur isteach ar d'iompar. Níor theastaigh uaidh é sin a chloisteáil, ach bhí fios na faidhbe ar eolas aige. Bhí an scéal aige ag cur imní agus buairt air. Ní raibh Pádraigín toilteanach an scéal a fhágáil mar a bhí. Chloígh sí go daingean lena tuairim. Deirim an méid seo leat mar tá gean agam ort. Is tú mo ghrá, mo leannán. Tá athrú ort. Ní tusa Benny ó Chaisleán Riabhach a thuilleadh. Tá tú ag éalú uaim. Mothaím é. Ní theastaíonn uaim tú a chailliúint. Ach tá tú ag bá san alcól. D'admhaigh Benny an cruachás ina raibh sé. Cuidigh liom, a ghrá. Ní féidir liom réiteach a fháil gan chabhair. Labhair Fergal leis. Ní féidir liom leanúint leis an droch-iompar seo. Níl an cumas sa cheol agat a thuilleadh. Is ualach róthrom tú. Tá tú ag titim as a chéile. Ní tusa an duine lenar thosaigh mé. Nílim sásta leanacht leis an siar is aniar. Níl tú sásta a ghlacadh an bhfuil fadhb agat. Leis sin shiúil Fergal amach. Fágadh Benny ina sheasamh agus an t-éadóchas le feiceáil ar a aghaidh. Tréigthe ag a pháirtí ach bhí an ceart ag Fergal. Bhí an ceart ag Pádraigín. Bhí sé á mharú féin agus ag tréigint a chairde. Ní raibh ach an cara amháin fágtha aige, Pádraigín. Chuaigh sé abhaile chuici. Bhí foighne aici leis. Bhain sí triail as gach rud. Labhairt leis, impí air, Cabhair a lorg dó, ní éistfeadh, Benny. Is ag éirí níos measa a bhí sé. Drochaoibh agus fearg a chuir eagla ar Phádraigín. Ní raibh grá le mothú uaidh. Faic ach buile agus frustrachas, easaontas agus argóint. Ní thuigeann tú mé. Níl dada ar eolas agat faoi na fadhbanna atá agam. Caitheann tú do shaol leis an jab sin san ospidéal. Tá suim níos mó agat ins na hothair ná ionamsa. Níl tú sásta liom níos mó. B'fhearr leat fear umhal toilteanach le sparán lán. Is mian leat smacht a chur orm. Bheinn níos fearr as i m'aonar. Benny, a ghrá. Leis sin, sháigh sé dorn a láimhe léi. Ba bheag nár leag sé í. Stad sé. Dhruid sé siar. Thuig sé go tobann an dochar a rinne sé. Bhris an gol ar Phádraigín. Chaoin sí. Na deora ag titim go fras. Stán sé uirthi, brón agus náire á chéasadh. Ach bhí an dochar déanta. Gan focal, shiúil sé amach an doras. I gCaisleán Riabhach Bhí Evelyn Nic Aodha réidh le dul amach ag siopadóireacht nuair a bhuail cnag ar an doras. D'oscail sí an doras agus os a comhair amach chonaic sí an fear féasógach, gioblach agus traochta. Hello. Cad is féidir liom a dhéanamh duit? D'fhéach sí níos géire. An tusa atá ann Benny? Cad a bhain duit? Tá Pádraigín agus mé féin scartha, níl aon áit le dul agam. Tar isteach, caithfidh go bhfuil ocras ort. Bí i do shuí agus ullmhóidh mé bia duit. Tar éis an bhéile, chuaigh Benny go dtí an seomra folctha, nigh sé, agus isteach sa chistin leis. Níor iarr Eibhlín aon rud air, labhródh sé nuair a bheadh sé réidh. Bhí a fhios aici go raibh deacrachtaí aige. Labhair Pádraigín agus í féin go minic le chéile. Níor thuig sí an scéal go léir. Tá seomra breise againn agus tá sé réidh. Tóg do mhála suas chuige. Fanfaidh tú anseo chomh fada agus is gá duit. Fáilte abhaile go Caisleán Riabhach. Phóg Benny a dheirfiúr. Fuair sé jab óna athair ag deisiú teilifíseán. Ach níorbh fhada go raibh arís ar bhóthar an óil. Ar a shlí abhaile oíche bhuail carr é. Bhí sé ólta ar ndóigh. Tháinig na gardaí air ina luí i ndoras shiopa. Thóg siad abhaile é chuig Eibhlín. Beidh ort cabhair a lorg a dúirt sí. Ní comhairle é. Táim ag rá leat cabhair a lorg nó ní bheidh leaba duit anseo. Ná bíodh amhras ar bith ort. Is rabhadh é seo. Faigh cabhair nó imigh leat. Tá bileog ansin ar an mbord. Alcólaí gan ainm. Cuir scairt orthu. Faigh cabhair uathu anois do sheans níl aon dul as agat. Shocraigh Benny freastal ar chruinniú. Sheas sé, Is alcólach mé. An chéad lá de bheatha úr. Bhí sé lán dáiríre faoi agus d'fhreastail sé ar chruinniú gach seachtain. Níor thréig an Cumann Drámaíochta Benny. Ba mhinic a thug Noel Ó Luanaigh, an léiritheoir, airneán i dteach Eibhlín. Choinnigh sé súil ghéar ar dhul ar aghaidh Benny. Bhí dinnéar bliantúil an Chumainn ag teacht go luath. Cé go bhfuair Benny cuireadh, bhí leisc air dul. Ghríosaigh Eibhlín é. thar nóta ina luí ar dul thar boladh blasta na mairteola rósta agus an rírá agus ruaille buaille sceitimíní air. Bhí sé slán arís. Ag fanacht dó sa tolglann Rith smaointe leis, an chéad phóg ó Phádraicín, na laethanta geala i Nua-Eabhrac, na hoícheanta cois teallaigh, lámh ar láimh agus geallúint a bheith dílis go deo idir soineann agus doineann. Imithe. Imithe. Chaith sé gach rud uaidh. Conas a bhí Pádraicín? ar phós sí arís? Bheadh air na cuimhní a ruaigeadh. Tar éis an bhéile, thosaigh na hóráidí. Sheas Noel Ó Liornaigh. Rinne sé buíochas leis na haíonna go léir. Ba mhaith liom, ar seisean, fáilte faoi leith a chur roimh ár seanchara, An t-aisteoir a chuidigh linn fadó in am an ghátair. An t-aisteoir a rug clú agus cáil orainn go léir. Tréaslaímis dó. Tá sé deich mbliana ó léiríomar Joseph agus tá sé beartaithe againn é a dhéanamh arís i mbliana. Níl ach duine amháin ann le páirt an scéalaí a dhéanamh, Benny Mac Aoidh. Líon na gártha áthais an halla. Dhearg Benny. Ní raibh gíog as. Agus anois Benny, tá bronnadh ar leith againn duit. Tiontaigh thart led' thoil. Chiúnaigh an halla. Chloisfeá biorán ag titim. Pádraicín, An cailín álainn a fhág sé ina haonar ar an taobh eile den domhan. An cailín céanna a fhan ina chroí tríd na laethanta dorcha. Sheas sé. Chaill sé féith a chosa. Chaill sé a ghuth. Bhí sé idir gol agus gáire. D'fhéach an bheirt ar a chéile. Nasc a súile le grá nár éag tríd na blianta. Shiúil Pádraicín isteach, leaidín beag fir lena láimh. Ní dúirt sí focal. Ansin bhronn sí an buachaill óg air. Benny. Abair hello le Benny Óg Mac Guidhir. Benny Óg, tabhair croí isteach dod' athair.